But sir, who gave you the effrontery to say that we can't go to the water body to perform ritual? Who does that? Who does that, sir? Kedu ihe melụ gị? Kedu onye gwara gị kwuo ụdị okwu a? Ị lofugo na ọ nna ka ị bụ nyelụ Anambra state. Ọ bụ na o nwere oge a ga-asọkata eze anya kpulu nkata n'iru gwa gị okwu. Sa ikwuwala ọnụ ikwuwala ọnụ nke bụ eziokwu ikwuwala ọnụ adị m ekwu ife m ma-emenwu onwe isi na nwoke adọrọbe m bịa ife niile gị na-eso bịa dadị mma agbaalụ unu afa agwa gị ife na-eme na ndụ gị ị na-agbanwere mmadụ m ma-agwanwu gị ka ọ ya-esi mee echi ma nke megolo eme ị na-agwara mmadụ o mere etu a kpụrụ m kpọchie a kpụrụ m gbagbuo m mana sa ị sị na o nwerọ ife bụ omenala ị tụrụ asị

o nwee onye ejidelu o nwee onye ejidelu ji mmadụ maọbụ part mmadụ wee meelụ na ọ na-agwọlụ mmadụ ọgwụ sa kpụrụ ya kpọchie ọ bụrọ omenala Igbo kpụrụ ya kpọchie mana adịkwa ama ama sa ịda atụ na o nwerọ ife bụ odeshi na adị eno mkpu eno bịa sa ka nye gị ka ị fụ na ọ dị

before you became a governor you are an Igbo man ọ bụrụ na ị marọ ka m kaalụ gị ọkala tụle before ị bụrụ onye Igbo ị bụ onye before ị bụrụ onye ndu Anambra state ị bụ onye Igbo ife amelụgo onye Igbo gosi na ya na-achụ aja na mmiri ndị etu obi anya na-agbatala ha obi na mbọ ebuzi n'ụdị ife a na ọ bụ alụ ka ị kwuru saying that we should stop going to the water for rituals is like telling us that part of the existence anyị ji bụrụ ndị Igbo should be destroyed and sir who gave you the effrontery to say that Anambra is a Christian state kedu mbọsị nke a bidoro onye gwara gị kwuo ụdị okwu a onye gwara gị kwuo ụdị ka okwu a onye si gị amama gwara ị makwa na ife ị kwu bụzi sa ka m put it to you m kpọje gị court ị je nga maka okwu a ị kwuru yes why because you infringe our right by virtue of section 38 na our right to freedom of worship you impose the mode of worship on us ị ya-eje nga maka okwu a ị kwuru ọ bụ na ị marọ sa jụọ ese sa mana ụdị okwu ị na-ekwu ihe ọbụla anyị na-ekwu ka anyị na-ekwu according to constitution ife ọbụla ị chọ ikwu anyị na-ekwu according to constitution sa gụgana section 38 Nigerian constitution by virtue of that anị Igbo ka dị under the embodiment of the country called Nigeria yes because if not you are still the elected governor serving under the Nigerian government So are you saying that section 38 of the federal constitution is no longer working in Anambra state? Ị sị na ọ dị a-work? Ka anyị je na court of appeal, ka anyị je na supreme court, ka anyị je. You can't stop no other person na judge na procedure na mmili. I chụọ aja n'okporo ụzọ, ị ma-astop ya. Nee ife ị ga-eme. If you are a governor ruling in a state where tradition is part of their norms, you create a way eji eji na-achụ aja okporo ụzọ. Chọla ya ebe ụzọ gbalụ ịtọ na Anambra, lụọla ife eji na-eche aja ebe a. Tinye ndị bụ isi dibịa ebe a ka anyị je na-ebupụ ndị aja at intervals. you can't stop us from ịchụ aja sa kpụrụ m jee nga ka e kpee ikpe kpụrụ m jee court ka ikpe dị ikpe i winuo m ma na afa m abụrọ maazị dibia you can't win this in court let us go to court and I pity whomsoever that is the chief justice whomsoever that is the speaker that approved this whomsoever that is the lawmaker that was there in the panel mgbe approve this thing you bunch are people are you people are bunch of disgrace to the constitution unu amara ọdịnala unu amara constitution nọ n'ime unu amara ọdịnala unu amara constitution if all you are saying is about we should stop doing evil practices ma ndị na-agwọrụ ndị dibia ndị na-agwọrụ ndị em em em em ndị ori nna m i nwee onye ị na-asuspect na ọ na-agwọrụ ndị ori ọgwụ bịa ka m were afa gwa gị na onye na-agwọrụ onye ori ọgwụ jee kpụrụ ya kpọchie ma na onye ori ka ọ bụ maka onye ọbụla na-agwọrụ onye ori ọgwụ bụ onye ori mana ọ bụ na i generalize na ife bụ ọdịnala na ya akwụsị ime with due respect anyị ama ewere ya not under my watch ọ bụ na ndị ọzọ ama agwa gị m ma agwa gị eziokwu ọ bụ na m ka ị chọọ ịkpụ bịa Nando bịa kpụrụ m i lue na Nkwọ Nando sị na achọ maazị dibia bịa kpụrụ m sa with due respect sa ị dara ada okwu ọ bụla etu a ị kpọba ndị dibia na-achụ àjà sị kwụsị ndị pastors na-eme bazaar it is a ritual kwụsị ndị na-ecelebrate Christmas is a ritual kwụsị ndị na-ecelebrate Easter is a ritual kwụsị ndị na-eme halloween is a ritual kwụsị ndị na-eme anything that is a ritual everything is classified under a ritual ndị na-egbu ntụ achụ nwanne ezga ya gbara ọsọ ndị na-apụsisi microphone na-eme noise every Sunday anyị ekwurọ okwu kedu onye gwara gị kwuo ụdị okwu ahụ onye gwara gị kwuo ụdị ka ihe onye gwara gị kwuo ụdị ka ife a sa I think na onye na-edu ndu na o nwere na-anọ n'akụkụ na-atụrụ ya nụ ndị nọ gị n'akụkụ a na-agwakwa gị eziokwu onye ọbụla i jide human parts n'aka ya welu welu welu katapila ya anya enu let him waste gbagbuo by firing squad whichever way whichever way you win win it that way put the person to jail ọ bụrọ ọdịnala onye ọbụla megidela ọdịnala welu ndụ mmadụ wee mee ya bụ onye ori ọ bụ onye aka ọbara gbuo ya take him to court whichever way jail him whichever way anụ m anụ ka ị na-ede 6 years ọ bụ 20 years 20 million na 6 years jail make it 600 years in jail ọ nwụọ kwụsị jide ozu ya aka mana sa saying that that thing mere anyị ndị Igbo should stop nna anyị Soludo asị ka ọ bụ asị ka ọ bụ and I will tell you why i ji bụrụ onye omenala number one ị kaba nka ị ka ya-anachi Isuofia nwaanyị na ị nara Abuja jee biri si na ebe ọzọ onye Isuofia ị kaa nka nwụọ a ya-ebunata gị Isuofia maka gịnị omenala Igbo ị na-eme omenala one way or the other ana m afụ ka ị na-ekpu okpu mmee mmee ị na-eme omenala one way or the other ọ bụkwa na ị mara anya you still try and afa gị ka na-aza Soludo onye Isuofia you can't stop us na-eme ọdịnala ya chụzụ na adịna mmiri ka ndị ọzọ si eme ha na-ecreate waterways create e sị okay bring other ndị dibia sị gụrụ akwụkwọ si aịsa na etu ndị a si eme ọdịnala na ndị a na-ablock waterway check my videos with evidence I've castigated those that are practicing such nonsense ndị na-eji fanta ndị na-eji rọba ndị na-eji plastic bottle ndị na-eji eh, slippers eje na a na-akwa ibu mmiri kpụrụ ha kpọchie sir i nweta onye ọbụla mere nke a kpụrụ ha kpọchie but anything that is decayable to nature anything that that decomposes to nature onye bu ya bịa ịchụ aja sir ekwuru ya ekwuchieri ezi ị fụ na aja na Igbo na-etigbu mmadụ sincerely and ịda atọ na aja Igbo na-etigbu mmadụ bịa ka m gosi na aja Igbo na-egbu mmadụ ka ị fụrụ ya because I love what you say this anything mmadụ kwuru na ọ ya-emenwu ya prove evidence sir bidokwa na ndị pastọ na-ebu amụma na Naịjirịa bido na ndị pastọ niile na-ebu amụma na Anambra onye ọbụla bulu amụma na Anambra steeti should go to jail any onye ọbụla lele mmiri nsọ na ọ na-agwọ ọya should be jailed too onye ọbụla lele olive oil na ọ na-agwọ ọya should be jailed ndị na-ele sacramental should be jailed sir ị nụ ife m kwuru yes i kwube atụ igbu isi bụ ọma afọ ọnụ enwecha adoration ministry na Anambra na-ele sacramental sị kpụrụ ha kpọchie sị kwụsị ile sacramental because na e jicha chaplet ablọkchala anyị ezi a sọkata eze anya sị kpuru nkata n'iru gwa ya okwu nna anyị gọvanọ with due respect sir I put it to you na ị dịrọ ngụ n'okwu anyị ikwu ihe anyị kwu dị n'ọkụ tụrụ aka tụọ ndị ọdịnala n'anya gwa ya na o nwere ife anyị emenwu yes olive oil niile na-eturupu na Anambra let any pastor prove na olive oil na-agwọ ọya ndị niile na-ele mmiri ngọzi let them prove na ọ dị scientifically proven na ọ na-agwọ ọya ka dibia prove na mgbọrọgwụ o nye na-agwọ ọya etu a ka a ya-esi eme ya with due respect sir I don't know onye kpalụ gị alo a mana onye ọbụla kpalụ gị alo a na-akụlụ gị surugede nekwa gị nekwa gị na iwu ndị ichie nekwa gị na eke adadoro gị n'osu okwute nekwa gị ka e mere gị ife anya mmiri sir with due respect sir amara m ebe algalụ i ji na-ekwu okwu a mana ị dara ada okwu ị dara ada okwu nwa maazị dibia ana m anata Anambra na be nna m ana m abịa ịchụ aja ndị mmeje na eze nwaanyị okowuru mmiri dị mmiri arụsị ji eme odogwu m mechaa aja ebe a sir sir bịa kpụrụ m kpọchie ka anyị je kọtụ kpee ya ekpe simple and short adị m anọ live na Facebook gwa gị dadị na mmeje aja sị bịa kpụrụ m kpọchie zite ndị uwe ojii fa bịa kpụrụ m kpọchie ka anyị je kọtụ kpee ikpe i kpegbuo m kpelie m mana m kpegbuo gị

don't you know is a ritual onye oke ite ka ị na-achụ ka a kpọchie yes onye oke ite ka ị na-achụ na ị kpọchie mana ndị mmadụ na-anya obe kpụọ arụbụ na agwụ anyị ji enwe odu ka anyị na-akpụcha dị ya obere obere mana a na-akpụ grotto buru ibu na Anambra ị barọ mba dimkpa ya-ejecha aka ọrụ na-esekpu ana n'iru grotto morning to night na-ekpe ekpere ị kpụrọ onye a kpọchie na ọ na-ana ndụ ya n'iyi mana ndị ọdịnala ka i lota ọ dịkwa mma ma i kwuo ndị na-agwọrọ ndị ori odeshi not in support of evil mụwa maazị dibịa adị m agwọrọ ndị na-atụ ọrụ ọgwụ adị m eme mana ọgwụ ka m ji agwọ adị m nwere m shọpụ m kpọba ngwa afịa nna anyị Soludo sọsọ ọgwụ ka m ma anya ya isi na asị bịa ka m gwọọrọ gị ofu ka ị ma ma ọ ya-ele bịa gwa m ofu ife m gbata gị afa gwa gị ofu ife na-emere gị ka m gwọọrọ gị ọgwụ ọ lerọ kpụrụ m kpọchie mana ọ le apologize on camera nna anyị Soludo amarọ m onye tụrụ gị alo mana okwu a i kwuala ọnụ m ga-agwa gị as the custodian of the ancestors I have the right to tell you this when it comes to ọdịnala na dibia ị bụ ofeke na o nwerọ ife ị ma n'ime ọ mụwa ya-akụziri gị nke a bịa na governorship you can tell me I'm not a governor but when it comes to telling you as a governor we elected you to office anyị nwere right ịgwa gị okwu so with due respect sir in my field ọ bụ ihe i mere bụ na ị kpalịrị m akpalị you told me as a dibia that I have nothing to offer is a direct insult to my personality Sir Soludo a da ama ma ọ bụ na ị na-eche na m bụ riffraff let me tell you my academic background I'm a triple certified engineer with several certifications agbaji m mkpịsị adịrọkwa m sure na o nwee nọ your aide ka m wee jee akwụkwọ ị chọkwa i tinye arụ ka anyị nene sir ka gwa onwe anyị eziokwu ị dala ada okwu with due respect sir ị dala ada okwu ị dala ada okwu nna m ị dala ada okwu if you said let all the people that are doing anything that is including those things people claiming to be eze nwanyị I expected you to call on some of the senior dibias so that we issue them licenses. Anybody na-enwerọ license o ji eme dibia a kpụrụ ya kpochie. Give them routine that they can get their licenses. Give them time frame. Say six months. Anybody that will get this license should pass this criteria. You institute ịkwụ anyị ụgwọ. Yes, iwepụta ego gọọmenti nye anyị nwa bụ dibia. I check elu gị checkmate elu gị other dibias. It might not be me. Check other dibias. Let them checkmate other dibias. It is their job to checkmate. mana ọ bụla etu a sị na anyị e-checkmate ihe niile na-ebugharị baịbụl agagharị na Anambra I just want to iwe ka sọ ndị pastọ na-ebugharị baịbụl agagharị ebe a na-eme emume let me pray for you ị kpụgolu ndị a kpochie nna anyị Soludo ife a bụ frontal attack nye ndị na-eme omenala ị dara ada okwu I put it to you na ị dị wrong etu a ka e si megide na-akụrisi alụsị niile dị n'ala Igbo ije na egwu ka eji egwu mgbe ndị ichie ya adadogo na oso okwute ọ bụ ife a ka e megide kuli ọlụlụ Eke Ekwulobia ọ blọk ulu n'ezi Ogwugwu Isuofia and co alụsị niile dị nso be i kuricha anya ọ bara ulu ị gba nkịtị nọ n'oke okenye nọ n'ụnọ ewu na-amụ n'ọgbụlị arụsị abụkwa ngwongwo ụmụazị mgbe ị na-ene anya na ike agwụgo arụsị ka o ji akpa ike dị ebube nna anyị Soludo ị dara ada okwu I put it to you na ị dị very wrong na that statement o nwee onye na-eme oke ite tinye human parts kpụrụ ya kpochie mana ọ bụrụ na ordinary oke ite ka ọ mee mara ife dị n'oke ite rapụ onye a na omenala ya ka ọ mee yes ka e tinye etu a ọ bụrụ na mmadụ ejirọ parts mmadụ tinye n'oke ite o gburọ mmadụ hapụ ya na omenala onye ọ gwọsịịrị ọgwụ ọ dịrị ya mma o ọ dịrị ya mma o mana o tinyerọ na ya parts mmadụ don't stop the person the person enwere right ije tuje ọ bụ na operator we can tell you that sacrament a na-anata is against our own human right i pope kem ka ọ bụla eziokwu the way you see oke ite as evil the way we see sacrament as evil have we protested dibia kpaa nzu buru n'anya unu e-feel threatened mana unu na-egbu ntụ na Ash Wednesday you think we don't feel threatened sir dibia chịlị ugiri n'aka you people feel threatened mana unu na-eji chaplet n'aka aga steady you are a Catholic sir gwa onwe gị eziokwu before ị kpọ kettle mmadụ na ọ dị eji nji kedu ka azụ ite gị dị nna anyị Soludo amarọ m onye tụrụ gị alo mana onye ọbụla tụrụ gị alo na-akwa gị n'ife ife ike ejina aja ndị Igbo wee gwuo egwu ị dala ada okwu you started very well in that statement but you failed woefully at the end the statement that still giving me sleepless night is the effrontery you have to say that Anambra is a Christian state how then can you say this ị yali ijego nga ma ọ bụ na in a country that is functioning anya mere na-ene ndị justice nọ na Naịjirịa sịkwa you are a joke ihe niile bụ justice na Anambra na-ene unu sị kedu ihe unu na-agbachitara ndị mmadụ

ekwusi n'udo okwu a ị sị ndị na-eme ajọ ife wepụ aka na ajọ ife wepụ aka na ajọ ife if you want us to combat crime give us security we will personally chase Anambra chase every criminal out of Anambra state But what am I telling you, sir? You cannot tell us otherwise in our own state, in our own house. maka na ọ dị nnọọ ka ị bịa Nando ebe m na-eme ọrụ bụnagụ si m na m na-eje nga ka anyị jee kebe ya ibe ka mmadụ ka ya esikpegbu nke afọ bekere ka anyị jee ordinary section 38 ezughị ịtụ gị nga with due respect sir na gị na nga Ọka aga obi ka anyị jee Supreme Court ka anyị jee Supreme Court ihe ma chidebe gị is the is the section 38 of Nigeria valid by law yes nna anyị Soludo mara ife bụ Arọbịnagụ etu anyị si nwe Arọbịnagụ ka i ji nwee Virgin Maria na Mary na na Jesu ọ kwa ị na-ekpelu fa these are your own deities and pantheons these are my own pantheons and deity mine is even indigenous yours came from a foreigner an invader who brought his own idol to your land but ours is an indigenous heritage and core values so when you see me pouring libation to my ancestors ị kpụrụ m kpọchie nna anyị Soludo o nwee onye bu aja pụta na main road n'Ọka it is an eyesore sị kpụrụ onye a kpọchie i repeat o nwee onye bu aja pụta na express Ọka ka ọ chụọ aja is an eyesore sị kpụrụ ya kpọchie gbalagbala fere oke ọ bụrụ ala i repeat gbalagbala fere oke ọ bụrụ ala mana as I speak to you ọ bụrụ n'ime obodo ebe a ka na-emesi omenala ike ka mmadụ chọtara ezi gbalụ ịtọ chụọ aja I said it some time ago why don't we get people whose job is to bupụ aja other countries na-akwụ ndị dibịa ụgwọ so that they will say things in truth ị malụ etu unu si akwụ ndị ụka ụgwọ form an institution with us dibịa nye anyị right na-enye anyị allocation ka anyị na-akwụkwa ndị ụgwọ if we pay every dibịa sa agwụ mebe ọfụma because one way or the other you've used the services of a dibịa one way or the other one way or the other one way or the other so with due respect sir I'm begging you sir that I Maazị Dibịa will not stop doing sacrifices enwere m shop ọzọ nwere ebe ọzọ m kpọba ngwa afịa sọ ọgwụ ka m na-agwọ ị bịakwa m gwọọrọ gị kweta na ọ na-ele ọ Nando obibo Nando Nando Nando jụọ mabala na oyife gị Nando jide ọtụrụ obi ya ka anyị jikarịsịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka anyị ji bụrụ eze bịa Nando o nwee ọya na-aya gị anyị agwọọ gị ya Test and see that Nando is great. Test and see that Nando is good. So with due respect, sir, I'm begging you. Ụdị okwu i kwuru ndị Yoruba adịghị ekwu ya ndị ofe mmanụ ama ekwu ụdị ife i kwu. There is no governor ekwu ya n'ofe mmanụ. Our neighboring country face cannot say this. The Oduduwas cannot say this. Odoluru ana nke ndị Igbo m ji sị na okenye alụrụ ana ka e nwere. Since i kwuru ife a na-eme ya ka o nwee ndị eze ya protest. No one should say anything maka na gị na unu na-atụ egwu. O mee napụ unu certificate unu ji bụrụ eze. Ndị aka ji ọfọ ndị eziokwu na-atụrụ n'ọnụ. I put it to you sir that onye ọbụla gwara gị okwu awọrị gị awọrị ana m agwa gị eziokwu onye ọbụla gwara gị ife a ị kwuru na-awọrị gị awọrị onye a na-achọ ka ọ nafuo gị ka ndụ gị ka ndị ichie tigbuo gị onye ọbụla na-eme oke ite kpụrụ kpochie ị fụrụ human parts n'ime oke ite kpụrụ kpochie ọ bụ na ị fụrọ human parts rapụ ya omenala ka o mee because if you feel threatened with oke ite maọbụ ị nụ na a gwọrọ e jide onye ori ọ sị na onye gwọrọ ọgwụ bụ dibịa jebe ebe a dibịa gwọrọ ọgwụ kpụrụ ya kpochie onye ọbụla na-agwọrọ onye ori ọgwụ na ọ gwọrọ ọgwụ odeshi ọgbakwa ọbụla onye ori bịara shara mmadụ kpe ekpere after all ndị ori na-eje ụka kpe ekpere ị kpụrụgo fada kpochie ọ bụrụ na onye ori si gị nye gị evidence na dibịa gwọrọ ọgwụ o ji ezu ori kpụrụ onye a kpochie ọ bụ na etu a ndị ori na-ejecha n'ụlọ ụka mee na fada na-efe ha mmiri nsọ anata oli wee jebe ori ị kpụrụgo fada kpochie ị kpụrụgo bishop kpochie ị kpụrụgo archbishop kpochie cathedral niile a lụcha na Ọnịcha e welu ya melu factory ịma na baghị ya dị mma ịfụrụ nke a ka ikwu okwu na arọbịnagụ e ji eme odogwu ka ịbịa ka iwepụ onye ọbụla tụrụ gị alo na-agwa gị okwu asị ọma mmenata with due respect sir you you and your team need to sit down and review that law mee na ya ka ọ dị mma n'anya if not mụwa bụ onye izizi ị na-ebu ụzọ kpochie because I will air it on camera and I will invite you coming next week m na-ana Anambra m na-emekwa arọbịnagụ ya kpochie m sir I mean it and I tell you every word m na-emekwa arọbịnagụ m na-eje aja na mmiri it is my culture section 38 defendere m you can't do nothing about it sir with due respect ọ bụ na etu a nweta gị na ụlọ ụka si katọlik ma gị na ngwa na-emekwa ife dị njọ onye ọbụla ejerebe ụka onye ọbụla merebe ọdịnala we become a zero religious people zero spiritual people ka anyị mara onye ọ ya-akpa n'ọnụ with due respect sir ofeke na-eje be dibịa ada agba ọsọ mana ọkpa ya ata ya n'ezi a kụọ aka i gee ntị mara ife a na-agwa gị mụ bụ arọbịnagụ na-agwa gị okwu sir onye a na-akụrụ gị egwu a na-akụrụ gị egwu ọnwa ọ da-agwa gị eziokwu nwunye jide okwu ife ada ama ama zie ndị mmadụ ka ha bịa Nando mụwa bụ maazị dibịa na-anata Nando adị m edokwa arọbịnagụ before m dokwa arọbịnagụ m ebu ụzọ jecha aja na mmiri nye ndị eto obi kenefa gbatara m obi na mgbọ ka ife ya n'anya na-agba ọsị na mgbaga ma ntụrụ gị asị na sa asị isi raa na asị na ndị nwa na-eme ọdịnala ya-akwụsị ije na mmiri sir ị fụ m ka m ji plastic jee na mmiri kpụrụ m kpochie ị fụ m ka m chịta Fanta na-awụ ime ime mmiri kpụrụ m kpochie ị fụ m ka m chịta chịta ihe ọbụla that is polluting that will block the waterways kpụrụ m kpochie sir ma ọ bụ na ị fụ m ka m chị mkpụrụ osisi bịa na mmiri welu nzu na ọjị jee na mmiri sir ị kpụrụ m kpochie mụ na gị ya-ekpe ikpe na supreme court mụ na gị ya-ekpe ikpe and m ga-ekpegbu gị simple and short and adị m ego lawyer mụwa ya-ekpepụta onwe m sir ana m agwa gị eziokwu ị na-emezi ndị ọdịnala ife anịnịga who even told you to say that Anambra is a Christian state Christianity is barely 187 years n'ala Igbo ọ dịgwa gị kwuo ụdị ka ife a ị kwuru your third generation was not a Christian quote me sir your third generation were never Christians echekibe afa gị abụrụ Soludo onye bụ Soludo a nna nna ya maara ife bụ ụka Nwamgbafọ ị nụla afa gị Nwamgbafọ a mụrụ gị mbọsị afọ ị sị na ị bụrụ onye omenala ị tụgbuo onwe gị n'asị onye ọbụla kụrụ gị egwu a na-aghọrị gị aghọrị ijele gbakarịa n'ama ọbụla achụkwa ọ bụrụ ngwongwo ụmụazị ana m ayọ gị sa with due respect his excellency gọvanọ Charles Chukwuma Soludo onye ọbụla tụrụ gị alo a gwara gị okwu asị review that bill a pasịrị let that bill be onye ọbụla enwetara na-eme anything with human parts or anybody na-eprofes power ọ na-enwerọ just like your pastors and priests na-eprofes ị kpụrụgo ha kpọchie pastors na-anọrọ na kamera sị mmadụ miracle alert in Jesus name ị kpụrụgo ha kpọchie crossing over on the 31st of December ị fụrụ amụma nwa pastors niile buru ị kpụrụgo ha kpọchie mana ndị dibịa ka iketa with due respect sir

Sa Chukwuma Soludo, I put it to you, 3,000 challenge. 3,000 human beings that I know nothing from. Let them stand in the line. I will tell 3,000 of them their problems without error. Kpọta pastor ga-eme ya ka m fụ 3,000 kwụrụ na line mma agwacha ha ncha niile ife na-eme fa from A to Z kpọta pastọ ya-emenwu ya ka ị fụ ka ndị ọdịnala na ndị pastọ nwee chalenji onye meli kpọta fada ya-emenwu ya 3000 mana ọ dịrị gị easy ibutọ ọdịnala maka na ị na-eje ụka and you proudly said it on camera that Anambra is a Christian state ikwuwala ọnụ nna anyị Soludo ikwuwala ọnụ onye gwara gị ife a tụrụ gị asị ikwuwala ọnụ anyị emebego ọdịnala bifọ a mụọ gị anyị ka ya na-emekwa ọdịnala tere ị nwụọ ọnwa onye ọbụla bụ a fake fake dị na dibia fake dị na pastọ fake dị na imam fake dị n'ebe niile jee na Anambra bido na pastọs bido na dibias onye ọbụla ife ọ sị gị na ọ na-eme nke ọbara tụle na-egbu ọbara akwa if he cannot prove it kpụrụ ya kpọchie but ka ị na-ekwu ya gụnyekwa ndị na-ele olive oil every Wednesday a na-eti ayeyeyeye na adoration ị kpụrụgo ha kpọchie with due respect gwa onwe gị eziokwu olili isi na-anata na sọnde ị maara ife dị n'ime a kpụrụ gị kpọchie maka nke a mana ị jela ụka e nwere post i dee sị na you join the ndị ụka wee mechie gịnị nwa gịnị nwa convention ndị ụka m sị gị joingokwa convention ndị ọdịnala bịa we have the best brains na ọdịnala nna anyị Soludo a sọkọta eze anya e kpuru nkata n'iru gị okwu for you to say that Anambra is a Christian state ọ bụrụ na in a country where the rule of law is functioning ị ya-azagoro query na court and ọdịbe leta anyị wee gbaga akwụkwọ vidio evidence ebe ikwuru ya dị vidio evidence ebe ikwuru ya dị ị zọgodu onwe gị azọ na kọtụ na achịrị gị taa ị dụọ onwe gị ọdụ fake adịrọ sọ na dibia fake dị ma na gọvanọs fake adịrọ sọ na dibia fake dị ma na gọvanọs African Dubai Taiwan kwere anyị nkwa bụ ife ka ọ ka anyị gwa gị eziokwu so ka ị na-achụkwa fake na nke a chụkwa fake na saịdị gị ọ ife i kwela anyị nkwa bụ ife asụ ụfa asọkata eze anya n'iru ogbu ya n'isi gwa ya okwu sa with due respect sa onye ọbụla sị ka atụba aka atụba aka asị ka atụba aka atụba aka fake dị na dibia fake dị na pastọ fake dịkwu na ndị gọvanọ ọ ife unu kwere anyị nkwa ka unu na-emela anyị

so ka kwuo eziokwu with due respect sir a word is enough for the wise review that bill ịpasị mee that bill ka ọ dị ka o metụta onye ọbụla o metụta ndị ụka o metụta ndị ọdịnala o metụta ma ndị na-achị ọchịchị ebe a ka ozi ọma m ya-abịa n'isi njedebe to be forewarned is to be forearmed nwa maazị dibia ga na-eme ọdịnala nobody can stop me from ime ọdịnala even the president of the federal republic of nigeria cannot stop us ime ọdịnala not you our governor our own father of our state liado ka eduo onwe gị ka chi fo